aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti wawa chawango muliko bwanji anzathu inu kumangalandeko ife kwanu kuno ku nyasalande ayi ndithu moyo amwene masiku nkumapita basi sitidandaulabe zambiri amwene mavuto tidazolowera Akabwera timangomwera madzi. Tinazindikira kuti kumangolira kenaka kulira sizithandiza kwenikweni kuti tithetse mavutowo. Mundilole tsiku lalero ndipereke ulemu wapaderadera kwa nkhwantha za maulendo a pa basi kwathu kuno za Kwezy. Makamaka ndikumbutseko za Kwezy Courier. Makono kufuna kutumiza katundu kupita kwina osamakayima pa thanki ku kapitolo kuti ayi mukandiperekere kwa anganga anga ali ku Kabula. Ayi ndithu. Zinthu zake osamachita kuziyamba dala ayi. Ukaima pa katoto mu msumba wa Mzuzu kumakupa galimoto zoti sukuzidziwa. Ayi mumtengereko katunduyo akupita ku Kongwe ndikufuna ayende fast fast. Tsoka lake ndikukapeza onena kuti katunduyo wasowa. Osangopanga za Kwezy Courier bwanji? Yokhayo kwathu konse kuno imene ukatumiza katundu lero lomwe katundu amakafika ndipo okamutenga amakamutenganso lero lomwe. Kwathu kuno eh chinam'balala chimwene, chipwirikiti. Zafikano pomaganiza kuti koma kodi zinthu zakezi mathero ake akhala otani? Sewero limene likuchitika pakadali pano kwathu kuno lafika potopetsa mpakana tikumangoyembekezera kuti kodi ndiye mathero ake a seweroli ayenda bwanji? Amwene sizoona ayi. Dziko lonse kufika pozondoka chifukwa cha timawu totepedwa basi. China chilichonse kufika poima ati kufika pomakatulutsana thukuta mubwalo la zamilandu nkhani yake basi macheza a pa thenifolo amene adajambulidwa pakati pa the Pangolini ndi mzukwa wina wake koma ndiye eh wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo mpakana zafika pomwe akula mtima kuti a iwe ndiwe ndani iwe maso ngati mabo ife tili oyima patokha ife utisiye tipange zathu kupepedulidwa kwenikweni nkhani zinayamba ngati zachibwana koma tsopano ndisanameyi ifeyo bwantasa tikumachitano mantha kuti koma kodi abale zinthu zimenezi mwati zitha bwinobwino koma Nkhani kuyamba ndi macheza pa thenifolo, koma kumene zikulowerako eeh ayi ndithu. Sizikulowera kwabwinoyi. Nanga mzungunso pena pake akati akakamire zinthu mukumudziwa inu ndi eeh simasewerayi. Nde wakalipa mzungu. Khungu lake lafiira psuu! Akuti zimene mukupanga akanganya inu sizikundisangalatsa ayi nde ndiyamba kuganiza kawiri katatu za ubale wathu ifeyo alolida. osaukisitsa pa dziko lonse, chuma chathu ndi dzikhadabo basi, kufika pomatchalenja kuti ayitu, iwe mzungu? khala chete, tamuona nkamwa mwako, ife ndi odziimira patokha ife. Kudziimira patokha kutanthauza chani? Anthu posachedwapa timapanga maphwando kuti azungu atimvera chisoni, akutipatsa thandizo tsopano. Osaukatu alibe mawu. Ngakhale kupanga makani chotani, koma ngati m'thumba mulibe kalikonse, makani onse limangokhala phokoso lopanda kanthu. Inde, ndife oima patokha, chabwino, koma ngati ulibe choloza, sizimvekanso zoti ndiwe woima pawekha ayi. Chilichonse umadalira mzungu. Mankhwala m'zipatala, mzungu. Nkhani zaumoyo zonse timangoti mzungu. kumangidwa kwa misewu mzungu nkhani ya madzi abwino mzungu chakudya chimene mzungu nde lero di ngamalimbe mtima kufika poloza ndege ndi chala kumati a fotseki mzungu ukagwera uko ife ngoyima patokha ife utipatse ulemu ulemu wa munthu wopanda kanthu umavutatu munthu woti ngakhale kusamba m'manja kumene umadalira mzungu adzachita kukuphunzitsa kusamba m'manja kuti upewe kolera Munthu loko chimbudzi chimene umachita kudikira ena ake kuti achite kubwera kudzakuletsa kuti tamangani chimbudzi chanu chonde musiye kulowa ntchire mpakana zikachitika izi kufika pokuchotserani ulemu kukulembetsani chikwangwani kuti ife a mmudzi mwa Chaferanthengo tasiya kuchita dodododo mu tchire Woteroyo sangakhale wodziimira payekha, achimwene. Nzosatheka ayi. Ngati ukumbukira bwino lomwe, amwene, mu kalata yanga yapita ija, ndinafotokozapo kufunikira kovomereza kuti zinthu siziri bwino, ndi kupita chitsogolo. Zimenezi munthu zimamuthandiza kwambiri! Kuvomereza ndi kwabwino. Kumasiyana n'kumapanga makani pa zinthu zimene ukudziwa bwino lomwe kuti izi ndikhoza kukagwera nazo kuphompho. Mwachitsanzo, achimwene, ndondomeko ya feteleza ulendo uno yativuta kwabasi. Panali mavuto osiyanasiyana amene analipo pa nkhani yokhudza foteleza. Sizobisanso ayi. Zinthu sikuti zayendabe bwino lomwe kwenikweni. Ena amupeza foteleza otchiphayo, ena sanamupeze. Mukuona kwathu obwantasafe a kuno kumudzi timaona ngati m'malo momajambula anthu kumanka nakuwa kuti hey foteleza wayenda bwino kwabasi, tikolola kwabasi ifeyo! pamene ena manja ali m'khosi Chimanga chachita anyezi m'minda chifukwa chosowa mchere wa munthaka. Timaona ngati kunali kwabwino kuvomereza kuti ayi zoonadi tivomereze. Ndondomekoyi ulendo uno inali ndi mavuto ambiri kwabasi. Koma tsopano tayambapo kale kukonza kuti chaka cha mawa zinthu ziyende, ziyende bwino. Ndithu ndikukhulupirira Manyasa akhoza kumvetsetsa kuti aah avomereza zinavuta koma tsopano akuzikonza. tiyeni tiwadikire tiwapatse nthawi. Sizoona ayi, anthu ena ake momwemo alephera kupeza fetereza otchipha ndi ife tidzinka tionetsa anthu kuti mwaonatu mmene yabebera ntchito yogulitsira fetereza otchipha ulendo uno. Yachitatu kuposa ulendo wina uliwonse. Uku ndi kuwayamba dala anthu, kuutsa mkwiyo wa anthu. Sungabetse china chilichonse kunena kuti ayi tivomereze sizinayende bwino. Koma osadera nkhawa, ulendo uno tikukonza. Vuto la kusavomereza ndi lakuti nthawi, ngakhale yoti uwone zofooka zako ndi kuzikonza, sumakhala nayo, achimwene. Umalimbana ndi kupeza njira zodziikira kumbuyo, kuonetsa onse amene akutsutsana nawe kuti akulakwitsa kwambiri. Panopa a unduna amayenera kuti ayambepo kukonzekera nthawi yolima ikubwerayi, kutsekatseka monse mene munali maenje, Koma kumalimbana ndi kumanka tijambula anthu akubwekera kuti zinthu zayenda bwino, ndithu chaka cha mawa tikhonzanso kudzapezeka kuti tikumana ndi mavuto amodzimodzi omwewo. Panopa anduna ndi gulu lawo amayenera kukhala pansi kuyamba kukonza mapulani. Kwakuti komanso kwakuti fetereza sanapezeka, anthu chimanga chawavuta. Mvula ikadalipo, tiyeni tiwapezere mbewu ya mbatata, adzale changuchangu kuti mwina nkupulumukirako. Kapena ngati pali mbewu ya chinangwa pena pake makosana, takatengani tikawapatse auje aja. Komanso tayambani kuyang'anayang'ana kuti chimanga tichipeza kuti. Mwina anthu amene sakolola zokwanira adzapeze populumukira. Ukavomereza mwachangu, kukonzekera kumakhala kosavuta. Koma makani, kudziyenereza ngati finye, zumatibwezera m'mbuyo. Tikulephera kukonzekera. Zilipo mbali zina ndithu zinthu zayenda. Ukamayenda m'minda mmera ukuchita kusililika ndithu. Koma mbali zinanso, tivomereze zinthu sizinayende. Anthu manja ali mkhosi. Ndiye kumanka tiima pachulu kumanena kuti zili bwino! Zili bwino! Tikungoputabe chabe mkwiyo wa anthu amwene. Magaya a Alayansi ofunika kuzitolera koma changululu chimene chilipo kunjaku sizikuoneka bwinoyi. Zikufunika kukhalanso pansi mmalo momadziuza kuti zonse zili bwino zikufunika kuonanso kuti kodi ndi pati pamene tikuphonyapo. Mmalo momachita makani kuti iyayi bwana anthu akulankhula zawo za mkutuwa ndi nsanje yawo bwana. Nde akatero amakhala kuti akhuta mtonongoli zikufunika kuonanso kuti nchifukwa chani tikapita ndi nkhani zathu ku mabwalo a zamilandu tikumakaomba mgolo. Chachitika ndi chani kuti akumabwalo ayambe kudana nafe kukhosi poyerayera? Paja makosana ajanso oti a mtambomtambo zidayamba chonchi? Nkhani iliyonse kupita nayo kubwalo la zamilandu? Kumathera kuchititsidwa kaguni komanso kulamulidwa kuti alipire ndalama zankhaninkhani. Mmenemo ndi mmene adathera. Nkhani zinazi sizikufunika ku mabwalo a milandu ayi, zinazi kungofunika nzeru basi chifukwa pakadali pano nthawi ndiye ikutha kwa basi. Alefu nthawi! Nthawi Alefu nthawi! Nsewu wa ku Khonjeni kupita ku Makapwa pamene mabwana ya mp mukhale mukumana posachedwa apa chonde tiganizireniko tioneko kusintha mwina eish ayi sikuli bwinotu ku Makapwa ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi a Bulande a ku Nyasalande